amen mana ebe chineke ekwerọ ka ọ mee enwere ifere ma a ga-ezi ozi ọma na-aga that is by the way topic m chọrọ ịtreat na ya bụ I am wonderfully made metụ nwanne gị aka sị ya you are a special vessel ọ bụrụ na abịa n'ife niile eji aka ya na-arụ arụ one of the things eji ama onye ihe na-agara ọfụma nwere ike ịbụ na ọ rụrụ ọmarịcha ụlọ na-agba level of moto ọ na-agba na akwa ọ na-eyi abịa n'ụwa niile moto kacha gara ọnụ na car bụ moto a na-akpọ Bugatti Chevrolet achọrọ m iji ama atụ amen Bugatti Chevrolet Bugatti nwere ndị 1 million dollars 1 million dollars is equal to 560 million naira enwere ndị 2 million dollars based on model ya and abịa gwa gị na moto a dị sọnsọ 50 n'ụwa niile kedu ife o ji dị otu a because na ndị rụrụ Bugatti bụ aka ka eji meghe apart from the engine aka ka eji rụọ Bugatti

They produce it under demand. Praise the Lord. Yet, the same Bugatti a na-ere millions ka ọ ga-adị ị nyara na-apụta n'ụzọ na-enwe aṅụrị na igo moto ọhụrụ na i goro moto ọhụrụ dozi mmiri na ihe hafụ ụzọ sibe ọfịa buru that moto tinye isi n'ọfịa kwuo na ọ nwere accident kpọọ ndị mgbuka ka ekwee ọnụ a na-ekwe ya 1 million naira apart from Bugatti which is the most costliest car in the world

oruzie mgbe ọ ga-eke mmadụ ọkpọ first heavenly council meeting kedu ife o mere ọ sị ha come let us create man in our own image and our likeness he gathered angels he gathered the host of heaven to witness this wonderful creation enwere ike oge ọ kpụrụ mmadụ kpụchaa ya agwa Michael ngwa were mkpụrụ anya tinye Uriel ngwa were ntị tinye Raphael ngwa tinye mkpụrụ ụkwụ e Barachiel tinye imi ọ na-akpọba kpọcha afa mmadụ wee nọrọ ọ wee sị mmụọ nsọ ngwa akwụkwọ nsọ sị You take away your spirit and they died. But you send forth this, your spirit. They are created and they renew the face of the earth. Ọ wee sị mmụọ nsọ gịnị? Ngwa mmụọ nsọ wee bịa. kunye gị ume oge mmụọ nsọ kunye mmadụ ume mmadụ kwụrụ praise the lord iwe ọchịa dị fim oge e kechara adam mmadụ kwụrụ chineke lee adam anya chịa ọchị and god laugh oge chineke chịrị ọchị adam na onwe ya mee gịnị lere chineke anya chịkwuo ọchị chineke kpọọ ya mma mụ dị mma mụ dị and oge chineke kechara mmadụ akwụkwọ nsọ sị and god rest chineke wee zuo ike mechie akwụkwọ mmadụ bụrụ end of discussion in creation don't let anybody give you the impression that you are not important you are important you are wonderfully made that's why dịka ọ bụ yọsụ gị daa ụbọchị ị nwụrụ e buru gị convoy ụbọchị ị nwụrụ ekpere maka gị mee clearance sụchaa everywhere epentia ụlọ anaghị epentibu ụbọchị ị nwụrụ ndị mmadụ ekpere maka gị si lagos different places ime gịnị ọmba ya na-asị hey we have lost a treasure don't let anybody look down on you chineke kere gị ya special otu a bugatti si gara ọnụ mana o nwee accident e kwe ya peni na afụ ka ọ ga-abụ gịnwa bụ mmadụ hapụcha ụzọ ị ga-esi si gba ọfịa you become cheap ị hapụ chineke ị ga-eso sobe arụsị you become cheap

efrecha dị ya ezigbo ụzọ dị ya mana i were ọja bịa na mpio ị bịa a sị gị gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị to define you ị gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị e binye gị ọkwa sị gị nọdụ ala binye gị ndikiri osisi sị gị nọdụ na ya e wee weta ọkụkọ wee belittle gị one thing David mere Goliath bụ na ọ brought ya down to the level of birds. He brought him down to the level of birds. oge o ji catapult na-abịa ihe Goliath sị ya bụ abụ m anụ nnụnụ e ji catapult eme gịnị mgbe o kwuru ya he became like a bird before David and David mee ya ihe a na-eme nnụnụ. You are special. ofu onye sapee psalm 139 verse 14 ọsọ ọsọ onye ọzọ asape psalm 104 verse 4 na i biro n'ụlọ elu doesn't mean that you are not special ị nara agba moto doesn't mean that you are not special you are special if you are not special fada ama-eji maka gị apụghị esi ọ ga-anya bịa nọrọ ebe a if you are not special aga m eji after nwetara accident ọ na-abụ mmadụ nwee accident a sị ya nọdụ ala fesi na a ga-eche eke ube ibi ya m buru ya mgbe moto bụ mgbe m nọ na bọs na-abịa agbọọ na-atụ m because o tego m bara public transport I've been driving myself all this while since 2013 so ị na-agba moto doesn't mean na ị nwere value ọ ya kpatara ka m jụkene unu ọ bụrụ na fada e chiri fada ọ dị unu ka ebe ọ ga-afụta abroad ọ n'Ụmụnze ọ hapụ Agụlụezechukwu ọ hapụ Ekwulọbịa dị nso na Agụlụezechukwu

because fa na-afụ ndị na-atụ afụ na-eme gịnị that's why mmadụ ya aga ego moto ọ gawa gịnị ọ gawa Lagos n'Ụmụnze for instance i goo moto ọhụrụ atụgo ya na ihe agawagoro gị nke ọma ụmụ okorobịa na-aṅụ igbo achọọ otu a ga-esi bịa mee gịnị mana na Lagos ị ga-enweta onye na-agba moto 15 million o nwere onye notisiri ya na Lagos na Ọnịcha o nwere onye ga-apụta sị gị ị makwa na ebe a wụ obodo anyị mana na Ụmụnze anyị na-asị gị na ọchịọ mba anyị ga anyị nọ aja agba ugo ibi ire egburu ha họn achị oketeta nna gị ọnwa ahụ ugo teta ọsọsịsa gị anya chimọrọ mba chịọ mba anyị ga anyị nọ mana he is here for your soul because you are special. Kere Psalm 139

hello agụ nọ kpakparịa chọọ mosquito ọ na-ata ị sị ndị amoosu emee gịnị ọchịcha efeere n'elu carton ị sị attack oke agbaara n'elu ceiling ị sị ndị amoosu abịa fam ọ na-awụ abalị ha na-eje na ha na-eje na ceiling mere iwa mgbamụ dum dum dum i chefuo na oke bụ n'ime ceiling agbachakwara abụba at least it's supposed this can come from Hoshi ebe ahụ ha si eme gịnị you are fearfully made and wonderfully made kedu signs and wonders ọzọ ị na-achọ you are that sign you are that wonder

With the same translation. Uh-huh. He makes winds his messengers. Ọ sị na o mere ndị mmụọ ozi ha bụrụ ndị ozi ya. Flames of fire his servants. Mana o mere anyị nwa bụ ndị nke ya ka anyị bụrụ ọkụ na-ere ere. kwụrụ ọtọ gbatịa aka gị say I am a consuming fire kwụrụ ọtọ wee mee ya kwụrụ ọtọ wee mee ya kwụrụ ọtọ stand up and shout I am a consuming fire Yehova bụ ezi Chineke egwu ọ bụ na-atụ

emechaa program a ị na-ala ebe ị ga na-agụ mgbe ọkpara chineke batara na ndụ m adịghịkwa m ka m dị na mbụ ọkwa unu fụrụ testimony this young man nyere you don't know what addiction is all about until you become addicted to them addiction bụ combination of human spirit and the evil spirit onye evil spirit ji aka ịkọmand evil spirit ọ pụọ mana addiction comprises of evil spirit and human spirit ịchụpụ evil spirit it's left for that person and aha chụpụ human spirit rather you you rehabilitate human spirit you rehabilitate human spirit ọ ya kpatara eji nwee psychiatric where psychic people will be eh, rehabilitated this young man nkọ ife bụ mmadụ ịkwụsị ịṅụ igbo for five months ife ọ fọkwuru ya na nke ọ kwụsị ịgba bet naija and everything will be complete ọ baa uru ndị dị addicted to bet naija dị more dangerous than ndị dị addicted to igbo afụgo m onye ji key moto ya gbaa bet naija mgbe m jere program first time a young man na-emebe ọfụma na trade fair bịakwutere m were gwa m na ya etinyebido ha bet naija ife ya as at today site na ya na-agwa m credit ya ji 1.2 million ebe ya na-agba bet naija ebe ya na-agba bet naija ọ business mmadụ o mkpụrụ mmiri bụ business mmadụ igbo business mmadụ but we have to this bet naija ndị mba anyị dị addicted to ndị ọcha were ya as game ha bịa play ya jere onwe ha their normal business even ha ga-agwa gị gị ejikwana ego i ji eme azụ afịa eme ya wee mee gịnị ma ọ na-esere elu ego mana mmadụ ya aga zuru ego ga mee gịnị gbaa bet naija chekienụ ndị gbara pool chekienụ ndị nna nna anyị gbara pool my father kọrọ m akụkọ of nwoke be anyị si panya bata o jere panya agbacha eje ngere sokwa ya wee koro akpa bata nwanne ya nwoke chee na akpa ego amarọ na ọ kaadị eji agba pool nwanne ya nwoke mere ya akpati wee fụ sọ ihe kposa sị na ego ndị ego ndị panya wee na na-eleta nwanne ya nwoke anya ọfụma ka obi dị ya mma na-esiri ya nri ọ pụta ụtụtụ nwanne nwoke atụka ụkwụ ọ hụọrọ ya ji gwọọrọ ya ụtazị na ụkpaka nwanne ya nwoke tachaa richaa ji ọ sapee baịbụl na-agụ baịbụl na-agụ abụ ọma nwanne nwoke a na-ekechi n'ọba o wee ruzie mgbe nwanne nwoke gara izu ya obi iru ya ụrụ were kpoburu that ife ache na ka ya kpobiri ka ya sere n'elu ego wee ga gosi mmadụ ego ndị panya onye a dapụ ya n'ọchị si ya na ọ bụ kaadị nwanne nwoke ji gba pool o were iwe bata ka ọ bata nwanne nwoke atachago ji ọ hụụrụ ya bupụta baịbụl abụ ọma 23 jehova na-azụ m dịka atụrụ o nwere ihe kọrọ m n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ nwanne nwoke si ya kịtịkpa gbagbukwe gị jehova na-azụ dịka atụrụ i ji gịnị bata o nwere ihe kọrọ gị i ji gịnị bata

you better readjust before it is late ọ kwa ị fụrụ bet naija ọ kwa biznes mmadụ nwere mana jee n'itie ndị a na-eme the biznes ma ole ka ha na-agba ọva ga-eji aka si gị na play this number lee this number play na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-abanye nke mbụ abanye nke ịbụọ abanye nke ịtọ abanye ọ fọ ofu nọmba ị na-ekpe ekele maria a na-ekwu ewin man u ewin na man u ego ga-eme gịnị o nwere anọgide mụ na-echelite o nwekwa okwukwe ka nke ahụ na mmadụ ga-eji 100 naira na-aga ka o win o 36 million o nwere okwukwe ka ya ọ bụrụ na okwukwe ị nwere iji 100 naira gba bet naija hoping na ị ga-ewin millions i were ya kwuo ma i were okwukwe a kpee five decades of rosary kwenye na ihe dị otu a ga-emere gị ọ mee gịnị But you see how you are falling. Jesu meere anyị ebere. Chiliere Jizọs aka elu kwụrụ ọtọ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mere ndị a nọ ebe enu were nwayọọ si n'oche gị pụta ndị nọ n'azụ azụ bịa closer come closer anyị chọrọ ikpe 10 minutes marathon prayer pụta pụta si n'oche gị pụta